Nuair a thosaigh mé ag scríobh leabhair, agus thosaigh mé ag scríobh leabhair i nGaeilge ar ndóigh, Is dóiche gur shíl mé go raibh mé ag scríobh do phobal beag ach chuir sé iontas an domhain orm anois leis na leabhair difriúil. Tá 11 leabhar scríofa agam ach tá siad aistrithe go 8 teanga ar fud an domhain. Chuir na rudaí sin iontas agus áthas dochreidte orm ach go speisialta cionn is go raibh mé ag scríobh i nGaeilge. Bhí dúil agam i gcónaí sna scéalta agus sa scéalaíocht. Is cuimhin liom bheith ag scríobh cuid mhór dánta agus mé beag. Bhí leabhar nótaí i gcónaí ag dul agam ach níor smaoinigh mé riamh go ndéanfainn mar phost é. Bhí mé sa bhaile lán aimsire ag tabhairt aire do na leanaí agus ag léamh agus ag léamh agus ag léamh leo agus is ag an phointe sin gur thosaigh an smaoineamh ag glacadh seilbhe i m'intinn féin go dtiocfadh liomsa, b'fhéidir, triail a bhaint as an scríbhneoireacht mé féin. Deirimid faoi Rita gur cailín beag í le smaointí móra. Tá sí iontach stuama láidir inti féin, tá sí féinmhuiníneach, níl eagla riamh uirthi screadaí nó scairtí má tá rud éigin mícheart thart uirthi. Ach is breá liom sin fá dtaobh di agus bhí sin inti ón tús. Cionn is gur sraith leabhar atá i Rita, bhí seans ag páistí scéalta eile Rita a chluinsint agus roimhe. So déanann sin difear iontach mór. Nuair atá muid ag taisteal ar fud na tíre, ag déanamh ceardlanna i scoileanna agus is iontach an rud sin domhsa feiceáil go bhfuil muid ag tógáil rud éigin céim ar chéim. Ach ciallaíonn sé fosta, níos mó a aithníonn na páistí an carachtar, níos mó ceangail a mhothaíonn siad leis an chéad scéal eile. Ní leor do pháistí bheith ina suí ag éisteacht leat ag caint faoi rud. So ní gá díreach leabhar Rita agus Ninja a léamh daofa. Is féidir ansin traenáil Ninja a dhéanamh, mar shampla, agus taispéaint daofa cé mar a dhéanann Ninja gluaiseachta agus giota Ninjutsu a dhéanamh agus ins an dóigh sin tuigfidh siad an rud atá i gceist agus beidh ceangal acu isteach sa scéal ar dhóigh atá fíor. Bhí mise ag amharc ar obair An tSnáthaid Mhór le bliantaí fada, ag smaoineamh nach iontach an smaoineamh lá éigin go dtiocfadh liomsa oibriú leo. Bhí sé go hiontach ansin nuair a tháinig muid le chéile mar mhothaigh sé cosúil le caidreamh millteanach nádúrtha agus is comhlacht An tSnáthaid Mhór atá i gcónaí ag iarraidh rud éigin beagán difriúil a dhéanamh agus rudaí a bhrú I gcónaí, píosa beag níos faide. De ghnáth nuair a scríobhann údar leabhar ní bhíonn teagmháil de chineál ar bith acu le maisitheoir. Ach tá sé difriúil le mé féin agus Andrew Whitson mar bímid ag obair le chéile go hiontach dlúth ón tús. Cuireann seisean a chuid samhlaíochta féin isteach sna pictiúir sin. Agus in amannaí go gcuireann sé scéal atá difriúil ag gabháil ar aghaidh ins na pictiúir chomh maith, nach raibh i gceist agamsa, agus go bhfuil sin fíor fíor thábhachtach. Agus tá páistí iontach ábalta pictiúirí a léamh ar dhóigh nach bhfuil daoine fásta chomh maith sin. Nuair a léann tú scéal do pháistí, bíonn a fhios agat go díreach goidé a shíleann siad de. Déanann siad gáire nuair atá rud éigin greannmhar sa scéal. Tarraingíonn siad isteach anáil nuair a tharlaíonn droch-rud do Rita. Screadann siad ort nuair atá siad ag fanacht ar droch-rud le tarlú. Ins an dóigh sin, bíonn a fhios agat go díreach goidé an mothú a thug tú daofa leis na focail agus leis na pictiúir sin. agus is iontach an pribhléid é sin. Agus mothaíonn muid go bhfuil pobal léitheoireachta againn anois, thart ar na leabhair Rita b'fhéidir go háirithe, ach fosta níos mó ná sin go bhfuil a leithéid de rud ann agus pobal léitheoireachta Gaeilge i measc páistí.